Kwa akuluakulu nonse, ma film December yo tikangoponda kungopatulako wiki ino iyi awawa a Lachisanu komano kungoyamba 1 December tikutchipisa ma film tizipanga 1000 kwacha chifukwa cha ka promotion ka December ka. Eyetu. Tikufunanso tikhale ndi ka promotion koti tidzaperekeko mphoto kutsogoloku cha ma 25 December nde tifuna tikambirane kaye ndi a- azadimini ndi anthu ena kuti kodi ka mapangidwe ake machitidwe ake kuti owina akufunika tizapange chani tikakambirana zimenezozo ndikuti chama 20 chakuti momwemo tikhala ndithu ndi ka promotion kenakake tizapereka ndalama eh, komanso pa 25 december ndiyoti gululi gulu lokhali tizalipasa mafilimu kwa ulere tikuyenera kuzatero shuwa ndithu ndiye kuyambira pa 1 december pa mafilimu tatsitsa tizipanga 1000 kwacha zikomo kwambiri hello guys amalawi nonse akila entertainment wiki ino ndimafuna kutulusa friday mafilimu koma zinandikanika chifukwa ndimasamuka Ah, chifukwa chinanso nchonena kuti Panali mkambirano wapakati pa Cosoma ndi a MTA, Movie Translators Association, bungwe lomasula mafilimu. Ndiyeno pa chifukwa chimenechocho panali mfundo ziwiri zitatu zimene zimasintha zimene zandipangitsa kuti filimu ija ndiyihode ndisayitulutse kaye kuti tidikire kuti ndondomeko zake ziyenda bwanji. Nkhani ndiyonena kuti Uh, pa whatsapp anthu mwaonjeza kwambiri kupanga zipongwe ndiyeno bungwe la kosoma likufuna litenge action yamphamvu ndiye chifukwa cha zipongwe zimene mumapanga anthu ife tinapereka mwayi onena kuti anthu muzipeza mafilimu uh, kwina kulikonse kumene muli kudzera pa whatsapp njira yokuti muzitha kupeza mafilimu aja mophweka kwambiri ngakhale muli kutali kwambiri popeza kale lija uh, timatha kugula kugulitsa mafilimu kuchishedi kuja town pamande tikakugulitsani filimu ija um, pa mtengo osadula ngati umenewo zimapezeka kuti inuyo kuti muipeze filimu ija anthu amene muli kumulanje zimakutengerani 4 days kuti filimu ija ipezeke poti imachoka mulilongwe munthu wa ku blantyre atitumize ikafika madzulo ku blantyre ndikuti ku blantyre kuja madzulo amawa ndi oti lachiwiri ena akumulanje amene mukuti- muku- muku- muku- muku- mukutenga matransport nkumakatenga kumene kucha komanso pali ena- anthu ena akunsanje ndikuti zimatha kutenga process ya 3 days ena amene muli mmamidzi mmatha kutenga 1 week filimu ya nyuwani ija isanakupezeni ina 2 weeks imene anthu amene muli kutali kutali kwambiri filimu ija chifukwa cha matransport ndi zina ndi zina uh, ikukanika kuti muipeze mnthawi yake yoyenerera mmatha kutha 2 weeks ndithu filimu ya nyuwani ija tikatuluka ikatuluka kuti muilandire ndiyeno njira ya pa whatsapp tinayitenga yoti ndi njira ya easy kwambiri yoti uh, muzitha kupangidwa update mu nthawi yoyenerera pa mtengonso wotsika kwambiri polingalira ndi madata ndi mmene timagulitsira mtawuni ife mtawuni ma, mafilimu filimu imodzi ifeyo timagulitsa 500 kwacha filimu imodzi tikatulutsa mafilimu 6 ah, ndikuti pamenepopo timakhala ndi ndi 3000 kwacha komano chifukwa chokuti pa 3000 tinaona kuti ah, okay timpase munthu pa whatsapp 3000 tinasankha kuti tizingowapanga 600 mmene muja timapanga 600 mmene timayamba muja kuchoka pa 300 pa 3000 paja ndi panopa zinthu mmene zinakweramu definitely bwezi ife filimu tikuigulisa 1000 imodzi anthu bwezi mukugula benditu town muja pa mafilimu 5 ndi kuti bwezi mukulipa 5000 kwacha koma panopa tinafika pa 1000 kwacha koma zimene zikuti 1000 kwacha anthu mukangogula mumangogawana gawana basi kupeza kuti ife tikusowa choti titani tipange pamene pajapo ndiyeno chifukwa cha Uh, kukupasani mawarning ochuluka kwambiri kumene takhala tikukupasani mawarning zapezeka kuti anthu simukumvabe pamene zinthu ziku- zikuvutiravutirabe koma chonsecho ife kugulisa pa whatsapp tinali tinati ife tikuthandizani inuyo ndiye pakadali pano ndondomeko uh, mwina mwake pachitika tsoka lonena kuti pakhala njira ziwiri zikutheka kuti pa whatsapp tisiya kugulitsa ndekuti kuti muif- muipeze filimu yanga mukuyenera mudikire ndithu muvutike kwambiri ndekuti uh, pakhala ndondomeko imene yakhazikitsidwa kuti uh, boma lina lililonse ngati kuli agent amene angakwanise kuigula filimu yanga 25000 amene alembera chikalatacho akosoma ndi mta kaya ku kasungu kuli agent oti anga- angakwanise 25000 kuigula aigula 25000 ndekuti iyeyo ayimirira kasungu yese yekha and uh, kumangochi apezeka oigula 25000 eh, aigula kumangochi ku blantyre ku lilongwe kuno amene azipezeka maagentiwo tifuna maagenti maagenti maagenti maagenti azigula ngati uh, mm, paika kuti akaigula muja ndekuti uh, palibe uh, wina aliyense amene akuyenera uh, kupanga malonda mwachibwanabwana koposera munthu amene ndoti nonse a ma burning aku Kasungu muyang'ana ndani amene ma- ma- ma burning nonse aku- aku Balaka muyang'ana ejenti ameneyo ndimene akonzera anthuwo komanso njira ina ndekuti zikakhala kuti zatheka ndikuti pa whatsapp po ah, nkhani ndi yonena kuti ah, mukamatigula mafilimu aja muzingoonetsetsa kuti muli ndi trans id nonse a ma burning muli ndi trans id koma ngati mulibe nkhani ndi yonena kuti chitetezo siku sichisiyana iyayi munthu amene azipezeka ali uh, wapezeka pa burning center uh, wapezeka ndi filimu yanga kupanga malonda koma sanandigule ineyo nkhani ndiyonena kuti kosoma panopa yakhwima koopsa chifukwa Uh, ngati ngakhale omasulira amene amene alibe chiphaso azimangidwa ndisangakanike kumanga munthu amene akupanga business imeneyo opanda chiphaso ndiyeno vuto lonena kuti ndakasidi makupatsani warning simumamva eti ndiye nonse amene ama burning center amene mulibe ziphaso mu, uh, muzika muzikafa pa iwiri foti akugwirani uh, mulibe chiphaso two akugwiraninso kuti kuti mwapezeka ndi filimu yanga koma ineyo simunandigule vuto lalikulu ndi limenelo chifukwa chakusamva kwanu kuja kumene kuko ndiyeno uh, anthu onse amene ino amene azigula ngati maagent aja amene akugula pepani vn yachuluka koma ndiyofunikira kwambiri kuti muimvere yonse Anthu onse amene muzikhala kuti mwagula ma master aja musama, musadandaule mukagula master ya, ya munthu kaya mwagula ya igwe musadandaule kuti chitetezo chikhala chotani chitetezo chikhala cha mphamvu kwambiri chifukwa chonena kuti ah, pakapezeka munthu wina aliyense amene wagula foti pazikhala kusayinirana pakati pa munthuyo ah, bungwe kuti a munthu uyu wagula master nde pakapezeka munthu wina ake amene akupanga malonda sanakugule iweyo agent munthu wa mu Lilongwe munthu sanakugule iweyo agent wapezeka kuti ah, waipeza mwambanda munthu koma ali ndi burning center Hey, izi chilango chiyachikulu kwambiri nde amene muzigula ma master musamadandaule zokhudza ndi chitetezo chitetezo chikhalapo choti anthu ndithu a ma burning aliyense azigula modo- mwadongosolo chifukwa pazipezeka munthu amene azipanga bizinesi pa, pa ground popanda kugula mwadongosolo ndi zimene tikufotokoza momveka bwino kunena kuti ngati papezeke mulilongwe muno uh, munthu wondigula 25000 ine ndikuti pa whatsapp po paja sindigulisa mulilongwe muno ndikagulisa munthu wachani ameneyo ndikuti ngati ndingagulise ngati ndi- ila ndipete ndikagulisa amadera ena madera ena ku dera lina amene akati ku Blantyre kapena kuti basi nkhani yake iziyenda choncho ndikuti lilongwe ino sindingagulisenso munthu ina aise olo kunyumba kwanga kuno simungavere ndagulisa munthu chifukwa azikhala kuti alipo munthu amene andigula 25000 kulilongwe kokha kuno ndeno Pafunika mudziwe chimene ichi ndikunena kuti chitetezo chakhwima. Ndiyeno munthu amene azipezeka kuti wagawa filimu tizi ife tikuyenda ndi cyber police uh, cyber police ime- ndi imafufuza kwambiri zoku- zokhudzana kuti munthu kodi ngati ngwa ku south africa watumiza mafilimu pa, pa, pa, ma- pa magulupu kupeza kuti ndi wa ku south africa ndiye kodi polisi imeneyo yaku 30 unit yaku- yaku- yona za zokhudzana ndi social media imatha kudziwa ndithu kuti filimu uyu munthu uyu uyu uyu chinthu katundu uyu uyu ah, wachokera kwakuti oyo amalondoloza kuch- kuchokera pa sosi yeniyeni imene munthu watani watumizira ndiye kuti muzapezeka kuti ndani munthu wa ku malawi kuno amene wamutumizira wa ku south africa ndiyeno wa ku malawiyo azadziwika ndithu kuti ndi wakuti wakuti zimenezozo aziyendesano ndi asaiba iri ndondomeko imene aziyendesa ndi asaiba ndifuna ndingokuuzani chimenechi kuti si zinthu zophweka kuti zifike pamenepapa zatengera ah, ntchito yayikulu kwambiri panali ntchito yayikulu kwambiri pakatipa imene yapangisa kuti mpakana zinthu zonsezi zifike pamenepapa ndipo anthu akwiya omasula mafilimu musaphwekese ndipo musaziphwekese nonse a ma burning center tsatani ndondomeko ndipo amene mulibe malaisensi a kosoma tiyeni machawi kaperekeni kosoma si bungwe lovuta kwambiri ayi limatha kulandira ngakhale kangachepe kamene muli nako mungathe kukapereka kangachepe muona akulembani kuti mwatani ah, mwalipira basi muziba- muzipereka pang'ono pang'ono poti license ija ndi ya chaka muzipereka pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono mpaka zinthu zija zitani zitheka bwinobwino koma musayerekeze kuphwekesa ntchito ya boma komanso ntchito ya mta komanso ntchito ya omasulira filimu uthenga wanga ndi ochepa ndi omwewo kuti samalani pangani zinthu zanu mwadongosolo nonse amene mma- mma- mmapanga ma je- ma business anu ma illegal nonse ndikukuchenjezani kuti vn iyi ndi yayitali kwambiri muyimvere komanso muwagayire anzanu kunena kuti pamawa musazanene kuti akila sadatichenjeze ine ndimakuchenjezani nthawi zambiri mbuyomu takhala tikuchenjezani koma osachita timamva chisoni kunena kuti kodi inuyo mukagwidwa mukati- mukalipira inuyo 7 miliyoni eh? mukalipi mukakwanisa ku- kupanga kuseva omasula wina aliyense kumpasa ndalama zimene mwaononga fwe pairesi ndiyokwiya kwambiri ndipo kosoma igwira ntchito kuonesesa kuti wina wake akhale chitsanzo pa zimenezizi ndiyeno ena tinakusumirani kale kuboma nkhani yake tinayi tinangoyiphwekesa chabe komano pakadali panopa ndikukuwuzani kuti musamale gwiritsani ntchito nzeru gwiritsani ntchito umunthu ndalama imene timakutchajani ngakhale tikama- tikamagulitsa mafilimu imakhala yochepa kwambiri ndeno musaononge china chilichonse chifukwa cha unkhutukumve ndi umbuli akila entertainment imeneyoyo ndi audio imene ndikuzilankhulira ine komanso ndikutumizirani chipepala chimene chatuluka chochokera ku kosoma uh, chimene chalembedwa kuphatikiza ndi a bungwe la mta uthenga wanga okuchenjezani malo mwa mta so uh, enawo azipanga azipangaso maaudio yawo komanso ineyonso mbali yanga audio yanga ndi imeneyo muimve mosamalitsa komanso muigwiritse ntchito akila entertainment palinso anthu ena amene ne mumagula mafilimu ndikumayendetsa mmakuka mmabeningi kumagawa mabeningi mabeningi mabeningi mabeningi chenjezo ndili panopa amene akuperekeni ndi amene mmawagulitsawo mudziwe chimene chocho akuperekeni ndi amene mmadziwa tikukudziwani manambala anu tili nawo ndiyeno panopa mudziwe kuti muli mu list ya anthu ogwidwa wina ayerekeze kupanga zimenezozo bani amene akubwerayo e, umugawe kwa anthu tipeza chochita pa iweyo izi zikuchitika zikupweteka mtima zina- za- zatipweteka zatikwana izizi ndi chifukwa tikulolera kuti tifike pa extent ina iyi- ina ina ina iliyonse ndipo musatide musa- musa- musatidenso iyayi ndikhulupira anthu akugulupu inuyo ume- ndinu mboni kulankhula zimafika pe- po- popsetsa mtima kuti wangoponya filimu nthawi yomweyo filimu yaponyedwa ku whatsapp ukuponya filimu nthawi yomweyo ukumva kuti awo kwakuti kwakuti akuyigulitsa Uku- kuponya filimu nthawi yomweyo zimachita kupweteka mtima olo mwina anthu ena amene mumagula mafilimu mumachita kuwawidwa mtima inuyo amene mumagula daily mumandigula ineyo mumachita kuwawidwa ngati filimuyo ndi anu mukudziwa zimenezozo ndiyeno pakadali panopa disembayo tikufuna kuti anthu ena ndithu akadyereko mchitokosi zichitika zimenezozo chifukwa cha kusamva kwa anthu.